Takulandirani pano pa Lahiri K TV kuchimake kwa nkhani ndi mapologalamu osiyanasiyana. Chomwe tingakupempheni pano pa Lahiri K TV tapangani like, share komanso subscribe. Osasiyira panjira video yathuyi, onerani mpaka kumapeto. Yeah. ine ndinaimvera dzulo Eh. ya boni kalindo Eh. leronso ine ndakumvetseretsani Eh. nati ayi anko paja amanena kuti mphini yobwereza Eh. ndi imene imawala Eh. Ah, ifeyo chimene tangotolamo mu audio mwawomu Eh. choti ifeyo tingachizukute Eh. ndi nkhani ya chimanga Zoona countryman. kodi anko Eh. mmene anthu amadya chiteze m'malawi muno Eh. chimanga anthu anali ali nacho Ah, countryman. mm. Pena pake zimene akamba zokuti ukamatumidwa Eh. kuti uyankhule. ukaphulira Oh, eh. mwamva Eh. sumaona kuti ah izi zindipsa nazo Oh. president alangize awa boni kalindo Eh. Eh, akamatulutsa maudio mwina akaona akatuma Eh. Eh, aziona kuti ah izi ndioneka ngati opanda nzeru Oh. Eh, zina zimene akamba zija ndi za nzeru ndithu Eh. koma zachimanga akanakana kuti ah izizi zachimangazi ah ine izi sindizikamba ya. Eh. mwamva countryman Eh. eh chifukwa kumalawi kunoko tikati tinene kumalawi kunoko Eh. chaka cha 2025 24 20 2025 Eh. kumalawi kuno anthu sanakolole Eh, sanakolole. madera ambiri Eh, zoona. mwamva countryman Mm. ngati kunakolole mwina ndi ku central region uku kumene anthu amasunga chimanga tinadzala katatu ifeyo katatu eya anthu a countryman sanakolole Eh. eya ndiye ine kudabwa zokuti chimanga chikutuluka pano kumalawi Eh. kuno kuti chimanga kunalibe anine chimanga chotuluka pano kuchidabwa kuti chimanga chimenechi chinali kuti
anko chikhoza kukhala kuti ino chinali kuti tsopano iyayi ineyo ndikufunsa ininso inuyo Eh. kumalawi kuno kutanthauza kuti chimanga chinaliko Eh. si mwezi pano anthu akumadya chiteze kumachinga kuno. Eh. komanso ine a countryman ndifuna ndikuwuzeni Mm. kumalawi kuno ngati sitisamala Eh. malawi iyi ndi dziko loyipa kwambiri anthu amene tili munomu ndife anthu oyipa kwambiri bwanjinso a countryman ndi dziko la anthu osakondana eti Eh. chifukwa lero kwina kulikonse chakudya chimakhala priority Eh. mwamva countryman inuyo simungamasunge chakudya kuti mupangire business kuti anzanu ena ake afe ndi njala pamene anzanu akudya chiteze mwamva countryman Mm. ndiye ine ndikudabwa pano kuti anthu akumakamba kuti ayi aboma simukuwagula anthu chimanga Mm. waye nawo Oh. Eh, chifukwa njala ya kumalawi kunotu sinayambe lero sinayambe ayi lero nthawi yokolola imene anthu imene amakolola muchaka chita mujamo Eh. eh, mumalichi mu April Eh. chimanga chinayamba kukwera nthawi yomwe ija

Anthu a- akumavutika kumayimba foni uku atabakadikiranso kuti kumalawi kuno kulibe chimanga eti Eh, ola ndi mmene anthu akudabwa pano kuti ndi malole awawa anali kuti ndiye kuti president amanama Ii. kuti apa aoneka ngati kuti apm uja amanama eti Eh, pamene boma lakale lopitalo Eh. limabisa dala zimenezija ndiye sindinaone ine utsogoleri kuti munthu chifukwa a countryman munthu ukamanena kuti uyu ndi mtsogoleri Eh. maka kuti niyo

central region central region ndiye malole chakundondezana pano ndikuti wayenawo oh hey, eh, wayenawo ine funso tu a countryman ine ndifuna ndifunse hey. Eh. wayenawo ifanuka mzora countryman tikamatulutsa maudiowa hey. Eh. pena pake kumapanga ku, edit hey. kuti zimene andituma anthu kuti ndiyankhule chabwino andipasa ndalama hey. ineyo ngati sindiyankhula kapena mwina kuti chimanga changa nane chilimomo eh mwina chili nane momo eya koma umaona kuti ndipsa nawo manje Eh, Mwamva kale ndema? umangosiya. umangosiya iyi sakanayikamba Eh. zina akamba zija ndi zanzeru kuti tukuliya kuchipani mwene anathuka mireno anakhapino yatazaganiza musema pasi ma 10000 ndi zanzeru Eh, zona koma izi zachimangazi Eh. sakanatchula sakananena Eh, chifukwa umaikwa kuchenjera kumati akaona panopa kuti, "Ah, inu sipano mumalolera anthu kuchita kumatcha eya kumazaza ku nfra chimanga chimene chinali kuti chinali kuti nthawi yonse ndiye wina kumana kuti eye bwanji simukagula anthu wa chimanga lero iyayi a apm kuti mmene amakagula chimanga ku zambia kuja mdziko muno munalibe chimanga e munalibe Eh, chiyani malawi muno chimanga chinalipo Eh. simazo apm wakumaononga mayunitsi Eh. kumayimbira ku kujeni ku zambia Eh. kumayimbiranso president mnzake kumapanga negotiate Ayi. kumapanga Ayi. eh olo ineyo how can i bother Ayi. a countryman ineyo mmalo kuti ndigule chimanga Eh. konkuno ku ntcheu Eh. ndiye ndizikagula chimanga ineyo kuti ku dedza Ah. Ndi transport ndi zina zotero Ah. chimanga chili ku ntcheu konko Koma mwamva a countryman Mm. koma dziko muno chimanga munalibe ndimene kamba kuti dziko linoli eh muli anthu oyipa kwambiri osakondana Eh. amatikonda ma china kutali uko kutitumizire aujeni mpunga Mpunga.
kaya chani olo maiko ena akewa a countryman Mm. koma munowo sitikondana Eh, sitikondana, Eh, eh. anineyo apapa eh ineyo a countryman Eh. ndikanakhala wokondwa Bwanjisi? aboma akananena kuti chimanga chimenechi sitichigulayi komanso chisatulukenso mdziko muno oh. mwamva a countryman oh, tsopano kuti anthu atengere phunziro kapena kuti chani chimanga ichi sitichigula Eh. komanso tikupemphanso mra kaya ndi apolisi mukhale m'maboda monsemu mumu chisatuluke chisatuluke

kumalolera anthu kwinakwake kumadya chiteze ndikuzani iwo aja onse apakatikira kuti awina aliyense amene wasunga chimanga tithana naye tithana naye atuluse Atuluse. koma iwo anangoti phe ayi nawonso kuti amalima atu. o nawonso chawo chilimomo Eh, Oh. olo bon kalindo iso mwina nayenso amalima atu. o mwinaso Eh, twezi chifukwa mwina kuyankhula lero mwina chake chilimomo Eh, chifukwa a countryman akati kuti uyuyu amati ndi- ndi unje lili wa amphawi Eh. pale ine ma audio ake sindimamveratu o munasiya paja ah a countryman

Ii. chifukwa iwo amakhala ndi information mukubisa chimanga Eh. Muona, anthu azi- azi- azigo- azifa ndi njala kumalawi kunoko inu mulipo samayankhula ndiye lero akuyankhula zokhudza za chimanga zachani ayi samayenera a countryman kutero samayenera Eh, kutero kuti ine sindimamvera Oh. Eh, chifukwa wa ma predictions awawa Eh. Eh, sanagwirani ngati anabeta